Okay, um, afa m wụ Ikechukwu Ezenagụ, Ikechukwu John Paul Ezenagụ, onye e ji mmụọ mmiri a fụrụ anya wee ma ama.
Kee ebe ị nọ na
Okay, anọ m n'ọfịs ndị Udogachi.
tata bụ gịnị? Tata bụ um, tata wụ 12 tata wụ 12 of March 2026.

i mecha i mere live broadcast in the morning ngwa ya ọga na kpụobeghị go inside were mmiri enwe ilo ọkara akwụ mara gị atụ sịrị na mmiri enwe ilo o jechalụ bata na kpuo na onwe ya nụrụ olu ya ọ kwa e kwuru na the only thing o mere ọ wụ ide ide apology to the government gị nwa jechaa nke ị pụta chọọ ka ihe atịala anyị na Galadima na o nweghị onye mere gị arrest na ndị udo ga-achị bata bere ụbịa kene gị mekwa live broadcast again do live broadcast now ọ bụ i jechakwaalụ pụta sị anyị na ị nụrụ ka a na-ekwu na e mere gị arrest tag ya na-ebu this video sị ya na m sị ya bịakwa mee live broadcast again he will he dare not he will never I dare you, he will never. Eh, ya mee live broadcast nọrọ ebe ị nọ gbanye live broadcast ka ndị mmadụ fụ gị ebe ị nọ na a na-eme ka a sị oge ọhụrụ na ịkpọlị ị na-amụ amụ na taụfọlụ mmadụ eyiri ngo onye na-ebu fake news ebe a nọ ị necha m anya nye ego onye na-ebu fake news eyi ngo onye na-ebu fake news gbanye ndị ji nọmba ya kpọọ ya sị ya na Ezuga sịrị ya ya bịakwa mee live broadcast ya gbanye live broadcast ebe ọ nọ kịta ka ndị mmadụ fụ ya ebe ọ nọ ya gba live broadcast ebe ọ nọ kịta ka ndị mmadụ fụ ya ebe ọ nọ ịghọtago ee i nwekwa another chance pụta ị kwanyere onwe ugwu na kwuo mara ife wisdom is profitable to direct everything is not all about noise ịghọtago everything is not all about noise sometimes silence is the best silence is the best answer ọnwụ na igbo ife ị ka-emechi ọnụ na kpuo you don't really need to prove any point ị ka-emechi ọnụ na kpuo mana okwere oge ntị so gbagba live broadcast gị mekwa vidio ebe ị nọ mee vidio ebe ị nọ gị na-agosi ndị mmadụ i jechakwa pụta kịta I know you dare not you dare not. Mmụọ mmiri ọgbanje. Ezuga adị ebu fake news. Adị m ebu fake news. Ọ wụrọ nke a wee malụ m. Eh? Then dey give update. Ah! o mere live broadcast mgbe ọ nọ na moto apụ apụ ndị mmadụ na-attackị ka sị m agbara na ebe ọ na-eje o the journey the journey ya hụ olu ọ ya ka m ji sị na the worst mistake o melu was doing that broadcast o melu ọ ka emechi ọnụ na kwuo I'm not doing that broadcast he made a very terrible mistake ị ghọtago so ndị niile na-attackị m kwadokwa na unu ya-attackịkwa m again o jego first missionary journey jee second missionary journey na ọ na third missionary journey ọ na o si third missionary journey ya bata ọ kwanyere onwe ya ugwu respect ya onwe ọ karịa etu a ntị a mara ama e ji ya anụ ife ị ka na-ekwu Ezugo na ị na-asmile na ife ọjọọ na-eme ndị mmadụ ị ghọtago I always give direction I always caution people I'm not Mr. Know It All but ana m ada caution wa people isi ọnwụ ife ahụ a na-acautionụzi iwu mechaa ma elu ebe ihe gba m Ezugo na ị na-amụ ndị mmadụ amụ na ị na-amụ ndị mmadụ amụ ghọtago mụrụ ife even from onye ala mana ọ na-agha ekwe sometimes focus on the message forget about the messenger ghọtago uh, this is Ezugo let's keep our finger crossed ghọtago eh, let's watch out and know what is going to happen next ịghọta third missionary journey on course ezugbo